Sraith físeán í seo atá ag dul ar ais thar an chaibidil ailgéabair go hiomlán, ó thús deireadh. Seo an chéad físeán agus táimid chun caint mar gheall ar na focail nua atá istigh ann. So táimid chun tosnú le siombailí. Is siombail é an bosca seo a úsáid nuair atáimid ag rá cad é an uimhir sin nach bhfuil ar eolas againn, bosca móide trí cothrom le deich. Bhuel, caithfidh go bhfuil seacht sa bhosca sin, so is siombail é an bosca sin a úsáid. Nó uaireanta scríobhaimid ceathair móide rud éigin cothrom le dó dhéag, so cad é an rud éigin sin nach bhfuil ar eolas againn? Bhuel, caithfidh go bhfuil an rud éigin sin cothrom le seacht de bharr go bhfuil cúig móide an rud éigin cothrom le dó dhéag. So úsáidimid an comhartha ceiste uaireanta, bosca uaireanta. Sa chás seo, is féidir leat a fheiceáil, tá triantán á úsáid acu. So haon déag lúide an triantán cothrom le trí. So caithfidh go bhfuil an triantán sin cothrom le hocht. So scríobhaimid an triantán cothrom le hocht. Anseo, tá dhá leathchiorcal corcra againn agus tá siad cothrom le fiche. So caithfidh go bhfuil ceann amháin leathchiorcal, tá mé ag rá go bhfuil sé sin corcra cé go bhfuil sé gorm, cothrom le deich. Ok, so sin iad ceann de na siombailí a bhíonn á úsáid againn. So úsáid an triantán, bhí an corcra, leathchiorcal corcra againn, an-chuid siombail eile gur féidir leat úsáid. Ach bíonn siad sin deacair le tarraingt agus bíonn siad sin saghas messy chomh maith. So, de ghnáth, san ailgéabar, úsáidimid just aon litir ón aibítir, so A, B, C, D, E, F, G, ar aghaidh suas go dtí W, X, Y, and Z. Okay? Úsáidimid iad sin. So, in ionad seacht móide trí cothrom le deich, scríobhaimid X móide 3 cothrom le 10, ansin caithfidh go bhfuil X cothrom le 7. Ok? So is rud éigin nach bhfuil a luach ar eolas againn. So cad é sin? Cainníocht nach fios dúinn a luach. So féach anseo, bhí sé scríofa agam X móide 3 cothrom le 10. So aon uair a bhfuil móide nó lúide idir um, na, na athróga agus na uimhreacha, ansin is téarma difriúil é sin. So, agus luaigh mé an focal sin athróg. So, is athróg é an bosca seo, is athróg é seo, is athróg é sin, athróg é sin, is athróg aon cheann de na litreacha a bhíonn á úsáid agat, A, B, C, D, etc, X, Y, Z. Mar athraíonn a luach i ngach ceist. Mar seans maith go raibh an triantán cothrom le 8 sa cheist sin nó b'fhéidir i gceist B I, b'fhéidir go mbeidh fiche lúide an triantán glas cothrom le trí sa ceist sin. So sa ceist seo tá an triantán chun a bheith cothrom le seacht déag. OK? So sa ceist seo bhí an triantán cothrom le seacht déag, sa ceist eile bhí sé cothrom le ocht, so athraíonn a luach. OK? Athraíonn a luach so is athróg é sin. Feicfidh tú tríd an chaibidil gurb iad na athróga is mó a úsáidimid ná X agus Y, ach is féidir leat aon litir a úsáid. So is athróg é an X, is uimhir nó tairiseach, a constant, é an 3 agus de bharr go bhfuil móide nó lúide ag scaradh iad, déarfainn gur téarma amháin é an X, gur téarma amháin eile é an trí agus gur téarma eile é an deich anseo. So, istigh anseo tá trí théarma ann. So, is téarmaí iad sin, an X, an trí agus deich. An X móide trí ina aonar, is slonn é sin, so that's bailiúchán de théarmaí, that's a slonn amháin, níos mó ná slonn amháin, sin sloinn. Agus nuair a chuirimid an comhartha cothrom le, cosúil le seo, bíonn an rud iomlán, X móide trí cothrom le deich, bíonn sé sin mar chothromóid. equation, ok, so de bharr go bhfuil an comhartha cothrom ann. ok, so arís chun dul ar ais ar sin, abair go bhfuil rud agat mar 2x lúide y cothrom le 3, is athróg é an x, is athróg é an lúide y, Is téarma é an dó X. Is téarma eile é an lúide Y. Is slonn é an dó X lúide Y. Agus go hiomlán, an dó X lúide Y cothrom le trí, is cothromóid é sin. Ok, so téarmaí agus slonn againn. Abair go raibh dó X móide trí X agat. Bhuel, cé mhéad X atá agat ansin? Bhuel, tá cúig X againn. So, is téarmaí cosúla iad an dó X agus an trí X. Cé mhéad X a bhí againn arís? anseo? Bhuel, bhí dhá cinn anseo. Cé mhéad X a bhí anseo? Bhí móide trí cinn. So, is comhéifeachtaí iad sin. Ok, is comhéifeacht é ansin agus an comhéifeacht ag an deireadh ná 5X. Slonn ina bhfuil lúibíní againn. Ok, so abair go bhfuil, abair go raibh just gnáth-uimhreacha againn, so trí lúibín ceathair. Tá fhios againn go ciallaíonn an trí lúibín ceathair, ciallaíonn sé sin trí fá ceathair, right? Is féidir linn é a scríobh mar seo. Ah, an bhfuil aon slí eile againn? Ceapaim gurb é sin é. So, agus tá an freagra dó dhéag le gach ceann. So, in ionad ceathair, abair go raibh X againn. So, trí fá X, is féidir linn é sin a scríobh mar seo, nó trí fá X, mar sin. Agus féach ansin, tá sé an-deacair é sin a léamh, an é sin an X nó an é sin an X? So, sin an fáth nach úsáidimid de ghnáth é sin. Fágaimid é sin amach, úsáidimid an fhothrach sin, nó just scríobhaimid iad in aice le chéile, 3X. Cé mhéad X a bhí againn? Bhí trí cinn ann. So sin é slonn ina bhfuil lúibíní a iolrú amach. Téarmaí difriúla a iolrú. Ok, so má tá 2X fá 3Y againn, sin an uair a éiríonn sé beagáinín casta. Iolraímid na huimhreacha ar dtús, so dó fá thrí sin sé agus X fá Y sin just XY, but beidh mé ag caint níos mó faoi sin níos déanaí. luacha a chur in ionad athróg i slonn, so abair go raibh sé XY againn agus fios againn go raibh X cothrom le haon agus Y cothrom le dó, ansin bímid ábalta a rá go bhfuil sé in ionad sé fá X fá Y tá sé fá haon fá dó. againn. So sé fá haon sin sé, sé fá dó sin dó dhéag, so is é sin an freagra. Slonn a fháil le haghaidh achar dronuilleoga, ok, so tá cúpla sampla agam ag deireadh le haghaidh é sin but go ginearálta beimid ag iarraidh fháil say abair go raibh sé seo X centimetre agus go raibh sé seo dó centimetre ansin Is é an achar don dronuilleog go hiomlán ná 2 X centimetre cearnaithe. Níl spás agam na haonaid a scríobh isteach. Ok, so sin iad na focail agus beidh mé ag míniú iad níos mó tríd an tsraith seo.